Chabwino, makosana ambiritu tikutsatira bwino kuti padakali pano pa mtsogoleri wa dziko a Professor Arthur Peter Mutharika ndiye kuti ali ku maiko akunja anabolatu mtambo amenewa panali pa 1 December 2025 anapita ku dziko la South Africa komanotu ngakhale ananyamuka ulendo umenewu umene aboma amaufotokoza kuti unali wa private ndiye kuti ndi wa personal ulendo umenewu Paja pamene amanyamuka mtsogoleri wa dziko ameneyu kunali manong'onong'o ambiri okhuzana ndi mtsogoleri ameneyu makamaka kuchoka ku zipani zotsutsa boma. Ndenotu potsatira kuti mtsogoleri wa dziko ameneyu wakhalako masiku angapo kumeneko ndiye kuti tizipani tina take tosadziwika bwino bwino tayamba kukuwa kuwa kuno kutha mau zokhuzana ndi mtsogoleri wa dziko ameneyu nde funso nkumati kodi ndi ndani amene akukuwa kuwayo? Nanga akuti chani? pankhani yokhuzana ndi mtsogoleri wa dzikoyu. Chabwino tifotokoze chonchi, makosana tikukhulupirira kuti ambiri tikutsatira bwino kuti kuli ka chipani kina kake kamene kamadziwika kuti Umodzi Party, kaja kamatsogozedwa ndi mkulu wina wake amene amadziwika zoti Thomas Kaumbe. Mkulu ameneyi paja pa chisankho chimene chapitachi akuti anadzayimira u khansala cha ku Blantyre uku. Kaya amati ku Zingwangwa kaya amati kuchani kumeneko anadzayimirapo ati u khansala pa chisankho chimene chija nde kuti chipani the whole chipani mtsogoleri wake anakaimira ati ukhansala ndetu amakhala kulubwalubwa zambiri zokhuzana ndi zochitika za dziko kaya ndi kuti kumakhala kufuna relevance kaya chani sitikudziwa bwinobwino ndeno apapa kuti atakhala kuchipani kwawoko anakambirana no kaya ndetu kuli anthu angati kaya sitikudziwa ayi ndenotu ati kumeneko analembano chikalata analingalira zoti alembe chikalata chikalata chimenecho ayikapo ma demands ambiri okhuzana ndi mtsogoleri wa dziko amene akunena zoona kuti Mtsogoleri wa dziko a Professor Arthur Peter Mutharika paja monga ambiri tafotokoza kale komanso tikudziwa kuti ali ku dziko la South Africa akuti abwere mwamsangamsanga kuchoka kumeneko ku dziko la South Africa akabwera ku Malawi kunoko ndekuti azapitirize kugwira ntchito zake ndeno potengera ndi chikalata chimene alemba a chipani chimenechi cha Umodzi Party motsogozedwa ndi kuti ndi msogoleri wawo amene tikuti ndi a Thomasi Kaumbe akunena zoti ku dziko la Malawi kuli mavuto ochuluka kwambiri nde sipakufunikanso zoti msogoleri ameneyu azikhala ali ku maiko akunja kumachita zinthu zosadziwika bwinobwino kumeneko akuyenera kubwera kuti azathane ndi mavuto amene ali ku Malawi. Ndenotu ambiri tikutsatira bwino kuti pa nthawi imene msogoleri wa dziko amanyamuka, Kumbali ya chipani cha Malawi Congress Party ndekuti kunali zoyankhula zambiri, mpakana amene amayankhulira chipani chimenechi a Jessie Kabwila anazabwera kumazanena kuti mtsogoleri wa dziko akuyenera kufotokoza zifukwa zimene akupita ku dziko limeneli la South Africa. Ndeno a Jessie Kabwila popereka justification ya zimene amayankhula amanena zoona kuti potenga kuti mtsogoleri wa dzikoyo akugwiritsa ntchito nde kuti ma resources a dziko la Malawi nde amene akufotokoza zifukwa zimene akukapanga ku dziko limene la South Africa komano tinaona kuti ambiri anabwera kuzazuzula kuti zimene akuyankhula a Jessy Kabwirazo zinalibe substance makamaka amene amayankhulapo pa nkhani yokhuza ndi ulamuliro wabwino amanena zimenezi akuti potengera kuti mtsogoleri wa dziko wanena zoti ulendowo ndi wa private palibe chifukwa chonowa kuti azifotokozera kuti akukapanga zakuti zakuti pamene ulendowo ndi wa personal anakakhala zoti akukagwira ntchito ya boma Ndiye kuti mtsogoleri ameneyo anakafotokoza zifukwa zimene amapitira kumeneko. Ndenotu siokhatu a Jessy Kabwirawo, kulinsotu media team ya kumeneko makamaka kaya ndinene zigoba ndi zina zotero za chipani cha Malawi Congress Party zimakhala zikulengeza kunena kuti a Prof. Arthur Peter Mutharika ndiye kuti akudwala mpaka nanotu kumachita kunena zoona kuti anyamulidwa pa wheelchair pokakwera ndege imeneyo. Komano Zinali zochititsa manyazi kuona kuti mtsogoleri ameneyo ananyamuka bwino bwino wangwiro nde kuti akukwera ndege kumapita ku dziko limene la South Africa ndebe zimaoneka kuti mentality ime amakhala nayo ndiyomwe ija imene ankachita kalekale pa nthawi ya kampeni kumanena zoti mtsogoleri wa dzikoyo akudwala paja nthawi imene ija amakhalanso media team imene ikulengeza kuti mtsogoleri wa dzikoyo akudwala ali kunyumba kwake ku Page House zomwenso ena mwa mamembala aku chipani chimene cha Malawi Congress Party makamaka a Sylvester Ayuba James anakhala akumazayankhula kuna zoti media team yakumeneko ndiyoti ndiyouma mitu nde paja media team yake ndeyoti ndi amenewa a Jessy Kabwira ndeyoti ali ndi deputy wawo uja ndekuti amaziwika kuti a Ken Msonda ndekuti ndi anyamata ojiya kumeneko komanso apapa amene amanyamuka mtsogoleri wa dziko amene a Jessy Kabwira ndi timu ya, ya media yakumeneko ku chipani cha Malawi Congress Party amazayankhula tsiku limene pa 1 December. Amenewaso a Sylvester Ayuba James anabwera kuzazuzulaso makosana amenewa kuna kuti kodi sanasiyebe kuuma mitu? Nde amazapitiliza nthawi imeneyo kunena zoti kuuma mitu nde kuti ndi matenda oti sachizika. Ndi mmene ndithu ankayankhulira nthawi imeneyo komano kubwera kwa amenewa achina Thomas Kaumbe nkutheka ndithu kuti kukhala mouthpiece ya gulu limeneli la media team ya ku chipani chimene cha Malawi Congress Party Paja mmbuyomu pamene tinkapita ku zisankho, a Thomas Kaumbe ndi chipani chawo cha Umodzi Party ankalengeza zonoti ali pa alliance ndi chipani cha Malawi Congress Party nde nthawi zambiri amazioneka kuti akudzipanga associate ndi chipani chimenechi cha Malawi Congress Party. Nde ena ndithu akumadzakaikira kuti n'kutheka kuti ena ake awagwiritsa ntchito kuti akhale ngati mouthpiece yowayankhulira potengera kuti anthu amenewo anacrashidwa mmbuyomu pamene amabweranso kumadzalubwalubwa nkhani zake ngati zomwezi? Ayi ndithu, mmenemo nde nkhani zake zikuyendela. N'kuthekatu kuti muli ndi maganizo pa nkhani imeneyi pamene tiona zoti a Thomas Kaumbe aja amene amatsogolela kacipani kamene kamadziwika zoti Umodzi Party akunena zoona kuti afuna mtsogoleri wa dziko a Pulofesa Arthur Peter Mutharika kumene aliko avumbulukeko mwamsangamsanga azibwela ku Malawi. Akuti kuli mavuto ambili amene akufunikila attention ya mtsogoleri wa dzikoyu. Ngati maganizo amenewa alipo, tifotokozeni ku comment section koma molemekeza maganizo anzathu. Saiwale kupanga like video imeneyi komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 8 ndicholinga choti nkhani zambiri zikamachitika ndiye tizitha kufikirani mosavuta.